Tá an Nollaig buailte linn, I think, basically. Cos tá na maisiúcháin thuas ar Shráid Grafton agus achan rud. Like, it's, agus níl even fiú Oíche Shamhna anseo go fóill. Scannalach. Absolutely scannalach. Tá muid anseo le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú? Umm, ní maith liom bheith ag cluinstin faoi nuair atá tú sa phlopáit, like, ní gá sin, ní gá sin ansin a dhéanamh arís. Wow! Go raibh míle maith agat, ach. Wow! Tá tú alright?
Just cos go bhfuil mise sásta ionam féin agus go bhfuil mé ag mothú fíorchumhachtail agus go bhfuil mé giota beag ró-ionraic ar an phod, that's just, sin just mise agus I can't feel that I mean ró-ionraic ar an phod, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú?

Cluiche Ceannais an Chontae ag teacht aníos againn anois fé cheann coicís, seachtain agus yeah, totally agree leat le le Sráid Grafton agus le Temple Bar, na maisiúcháin Nollag cheana féin thuas agus like is muide a tháinig aníos le leis an Samhain. Yeah, cén fáth nach bhfuil muid ag ceiliúradh Oíche Shamhna níos mó ná mar ba cheart dúinn? Like, ba cheart dó a bheith huge in Éirinn. I think, seo é mo, seo é an t-am is fearr liomsa, is breá liomsa Oíche Shamhna. So, ba Really? cheart liomsa a bheith huge in Éirinn. Ba cheart, like, a ngabhfá isteach go chuile phub, go mbeadh ar a laghad trí skeleton thuas i chuile áit, istigh i chuile áit cinnte.

Aontaím leat ar sin. I just, níor, níor chreid mé gur duine chomh spooky thú. Níor cheap, níor cheap mé go raibh tú chomh tógtha le, le ghosts agus ghouls. I'm the spookiest, honey. I mean, bíonn tú- bíonn tú ag ghostáil go minic, sin rud a chuala mé anyway. Sin rud a bhíonn daoine ag rá liom nuair a bhí mise sa Conradh.
Seo rud amháin though, I don't know, ar chuala sibh riamh seo faoin Samhain? Like, tá, tá moll mór, like, leagan éagsúla atá ag daoine. Ach tá Yeah. mé i ndiaidh a sheiceáil anseo mar bhí mé ag iarraidh a bheith cinnte. Ach deireann siad some documents mention six days of drinking alcohol to excess, typically mead or beer, along with gluttonous feasts. Agus nuair a chluinim sin, I'm like, b'fhéidir gur sin an fáth gur maith le James an t-am seo den bhliain an oiread sin. Mar tá scéal ann go dtéann James ar bender. Téann sé ar bender.
Bhuel, an rud, bhí mise ag gabháil a rá, is tá sé iontach greannmhar go ndeireann sé go bhfuil sé lá d'ólachán agus de pháirtí ollmhór ag Oíche Shamhna nuair atá sin an deireadh seachtain céanna a bhfuil an Oireachtas ar siúl. It's like go bhfuil a fhios acu. Sin muid, níl muid ach ag ceiliúradh ár gcuid creidiúintí págánacha, níl muid ach just ag iarraidh bheith chomh ionraic agus chomh casta le na seanlaethanta ar fad ar shiúl uainn. yeah sórt an ode do na daoine a tháinig romhainn ach tá sé sórt chomh maith cosúil le b'fhéidir Hanukkah s'againn féin, agus an dóigh a bhfaigheann siad bronntanas achan uile lá fá choinne trí lá déag is dóigh liom so sin ár ár leagan de sin an leagan Gaelach Éireannach don am seo den bhliain atá againne.
James, caithfidh mé a bheith ionraice, bhí muid ag caint faoi seo sular thosaigh muid, sular tháinig tú isteach ar an glaoch don taifead. Tá mé féin agus Áine idir dhá chomhairle, idir muid ag iarraidh tacaíocht a thabhairt duit sna chéad chluichí eile mar obviously tá muid ag iarraidh tú a fheiceáil ag déanamh go maith agus an club ag déanamh go maith Ach ag an am céanna, má bhaineann sibh an chéad chluiche eile, ní bheidh tusa ag Oireachtas na Samhna agus tá muid like, oh, like, tá muid, tá muid, tá muid sásta dó but ag an am céanna. Tá sé chomh doiligh mar tá muid ag iarraidh a bheith inár gcairde maithe but also tá muid ag iarraidh a bheith leithleasach agus just tú a bheith linn thíos i gCill Airne so tá mé ag troid le mo chuid smaointe fhéin achan uile lá.

Táimid ar aghaidh go dtí cluichí Chonnachta ach chomh maith leis sin tá orainn play-off a imirt a dhul suas go Idirmheánach i Sraith na Gaillimhe, i Craobh na Gaillimhe ansin. So rud mór millteach é seo. B'fhearr liomsa bheith ag imirt peil, go pearsanta. Is breá liom mo chlub. Tá muid ag fáil níos sine so níl mórán de na laethanta seo fágtha againn. Ba mhaith liom é seo a dhéanamh dhóib ach you know what, sé an tOireachtas an backup plan is fearr is dóigh a raibh ag duine riamh. na, you know, is is backup plan maith ach caithfidh mé a rá, b'fhearr liom like do mo chuid sláinte agus do mo phóca, do shláinte mo phóca, ba bhreá le mo chorp, m'anam agus mo wallet a bheith ag imirt peil mar, níl mé ag iarraidh a bheith ag íoc ceithre chéad euro ar lóistín chomh maith le probably chúig chéad euro ar beer agus ansin céad euro ar beatha so sin thart ar míle euro an deireadh seachtaine sin like evenly distributed i mo thuairim so um,

Do bholg a líonadh le dinnéar maith nuair a théann tú síos ag an Oireachtas agus sílim go mothóidh tusa b'fhéidir go bhfuil tú stiúgtha don chéad bhliain eile go dtí go dtig leat a dhul arís. Beidh rud éigin in easnamh i do chorp, i do chroí, i d'anam. Oh wow!
Ok!
Seo Ach tá, sin!
ach gan mé a bheith ann, agus sin just ocras a chur orm arís so go ndéanfaidh mé cinnte go n-imreoidh mé go maith sa game because Yeah. caithfidh mé oíche mhaith éigin a bheith agam. So Mhm. caithfidh muid an cluiche sin a ghnóthachtáil chun go mbeidh oíche mhaith againn. So that will just eh, fuel to the fire. So sin, sin mo leithscéal. So yeah. Eh, look, dhá, dhá phlean, dhá phlean maith. So Mhm. it was that, eh, um Má chailleann muid ar an Domhnach seo chugainn, an mbeidh mé uaigneach ag an Oireachtas? Without a doubt, yes, beidh mé miserable. Um
Ní maith uh, linn miserable James. No.
No. Is no. dantrach. Tá sé doiligh James a tharraingt amach as an misery sin. Yeah, agus sin like,

agus sa chluiche ceannais sóisir bhí na Cliffords ag imirt don Oh yes. chlub atá acu sa chluiche ceannais so you know you never know sin that's the big dream ach eh, the, the goal is an chéad chluiche eile a reachtáil and that's the only thing we think about go dtí sin.

Má bhaineann tú an cluiche I'll be like yes! Beidh leabaidh mór agam féin anois in áit The Two Singles, greamaithe le chéile. Mar, listen, tá grá, bhí sé Two Singles istigh sa seomra anuraidh, if you catch my drift.
So, so, má, mur, má tá, mura mbeidh agat ach leaba amháin in áit dhá leaba, níl tú ag dul aon duine a thabhairt suas ag an seomra? Ní bhímse ag tabhairt aon duine don seomra ar aon nós. Má tá leaba spare ann, bheadh tú in ann cuairteoir a bheith agat. So ní bheidh cuairteoir agat má bhíonn leaba amháin agat, no? Ní bhíonn cuairteoirí agamsa riamh, James, come on, we all know this. Caitheann Hugh a shaol cosúil le couple a bhí pósta seasca bliain ó shin, you know, caithfidh siad, you know, yeah, leabaí single a bheith acu.

Tá sí difriúil an am seo. Ag caint faoi potentially ag baint rudaí, buachaint rudaí agat. Um, Fuair muid, agus seo an rud is greannmhar, ní raibh a fhios agamsa, and I don't think go raibh a fhios agaibhse ach an oiread faoi seo ar chor ar bith, fuair muid ainmnithe le haghaidh uh, gradam do uh, an pod grinn is fearr sa tír, which is, Woo! woo, I mean,

Cén ainmniúchán? Agus dúirt sé, le haghaidh gradam podchraoltaí. Agus bhí mé like, há? Like, come on, let's go. Agus apparently bhí tá duine atá ag obair leis a bhí ainmnithe fosta agus nuair a bhí mo housemate ag dul fríd an liosta chonaic sé, hold on a second, an é sin cúpla seansálaí a fheicim istigh sa rud sin agus yeah so fuair muid ainmniúchán le haghaidh na ngradam, an pod amháin lán-Ghaelach atá Glacfaidh muid leis.
Absolutely. Mad, mental.
I mean mothaím gur sort token Gaeilge pod muid, an t-ainmniúchán atá faighte againn ach glacfaidh muid leis mar gur muid an t-aon pod Gaeilge Gaeilge atá ainmnithe is dóigh liom so look níl muid ag gearán. No. Yeah, bhí muid ag ceapadh go mb'fhéidir go raibh category acu le na podchraoltaí Gaeilge is fearr nó rud éicint. Cheap muid sin Yeah!
fosta. Yeah. Literally, bhí muid ag dul suas agus síos an leathanach ag cuartú an like, you know, an pods as Gaeilge or whatever.
with Brutus isteach i gcoirnéal ag bun bun an leathanaigh. Yeah, Yeah. sin- sin chuaigh mise díreach ag bun like ah ben ben na podchraoltaí Gaeilge anseo. Níor fiú Mhm. amharc mé ar na podchraoltaí grinn. Bhí mo vóta beagnach caite agam le duine eicínt eile sa rannóg grinn because ní cheap mé go raibh muid ann. Like, cheap mise go raibh muid gonna bheith i rannóg eile. So bhí mise like, tea with me le Shane Todd, eh, bhí mé ag cur vóta dó sin. Fair. Then bhí mé like, oh, fan Ú. nóiméad.

No, tá a lán cinn iontach maith ann, say, young hot guys. So, is onóir é a bheith ainmnithe, ar ndóigh. So, má tá duine ar bith ag iarraidh vóta a chaitheamh. It's not Yeah. whe- whether má tá duine ar bith ag iarraidh vóta a chaitheamh nó nach bhfuil. Le do thoil tabhair vóta dúinn. B'fhearr That's- daoibh vótáil. B'fhearr daoibh vótáil nó rithfidh muid in bhur ndiaidh. Well imagine, samhlaigh an upset a bheadh ann. Like,

Just once go dtarlaíonn sin, bheadh sin just absolutely hilarious.
Muna dtugtar vóta dúinne, tá sé frith-Gaelach is an rud atá tú ag déanamh. Agus listen, is pro-Gaelic pod muidne. Just ar eagla nach raibh a fhios agaibh. Agus ar chúis eile freisin, tá's ag chuile dhuine go bhfuil love-hate relationship agamsa le duine amháin. So imagine mise ag goil suas ag Hector ag rá, Ah, unlucky,

Ní chaill tú bhrisean! So ní amháin gur bhuaigh mé seo ach tá mé freisin ag goil go dtí na Philippines man. Agus listen, Yeah, Hector, yeah, yeah. ná- ná bac leis na flights a bhookáil. Just ná bac. Níl níl do go leat a bhí. Dúirt siad liom, just dúirt siad liom a rá leat. Dúirt Hey. siad liom gur uh, winner takes all a bhí sa category seo Mhm. agus dúirt siad go whoever a bhuas go mbeidh siad ag goil go dtí na Philippines. Fuck you, no, Agus- you should have.

Tá sé chun le go thug sé inspioráid dom a ghoil isteach san inneall. Like, you 100%. know, bhí mise, tá mise ag iarraidh bheith mar Hector beag. Tá mise ag iarraidh bheith Hector Junior. Hec- Hectorine.
Tá mé just ag iarraidh mentor Hector. Sin an méid atá mé ag iarraidh. Bhfuil sé sin chomh deacair? Think of the children.
Lá amháin. Listen, lá amháin tá sé chun tarlú. Yeah, Aye. look, Yeah. Hector, níl tú in ann coinneáil ort ag goil go dtí, eh, goil go dtí Fiji agus na Philippines agus ar lá éigin, Ga- ga- Beidh tú ar ais sa gCeathrú Rua. Beidh Beidh- beidh tú ag- beidh tú ag Vietnam
Ní féidir leat muid a Brú. sheachaint go deo, Hector. an Cheathrú Rua. nó rud is I'm sure, ní bheidh do chnámha in ann aige níos mó ag am éigin. Just, sure,

Oh my god. The Olympic ceremony. Má tá duine ar bith ag iarraidh vóta a chaitheamh, fágfaidh muid nasc istigh sa bio ar Instagram nó ar Twitter agus beidh sé istigh inár Linktree so déanaigí cinnte vótáil, déanaigí cinnte insint do bhur máithreacha is bhur n-aithreacha vótáil. Tá seo ar son na nGael. Yeah.
Ar son na nGael. Ar son na teanga. Come on. Ar son na cúise? Déanfaidh muid seo le chéile.
Yeah, exactly.

agus má mise Michael Scott I will take that agus Hector should take that 'cause that's a big compliment like, Absolutely.
gurb é Wayne Gretzky an goat agus go mise just a funny loser. Dúirt mé libh sular thosaigh muid seo go raibh mé ag iarraidh rud inteacht conspóideach a dhéanamh. Oh yeah.

Look, níl mise ró-follically blessed, like, so má tá Ainm sin. daoine ag iarraidh, má tá daoine ag iarraidh magadh orm, níl agam ach cúpla bliain fágthaí le mo ghruaig, so is that Eh, eh, nó tá neart gruaig agamsa. eh, Tá mé go hiomlán ceart go leor. But I think go bhfuil seán, a- se- ní le déanamh le gruaig. It's i bhfad níos mó ná gruaig, ceapaimse. Wait, tá a fhios agam. Sé. laser eye surgery. Laser eye Oh. surgery. Oh, No, really?
never. But, but, ceangailte leis sin, tá mé ag iarraidh spéaclaí nua a fháil.

áit gan muid spéaclaí and they're like no ní fhoirceann and then déanaim seo and they're like like glacann muid spéaclaí as and they're like cé sin? who the hell is that? like ní hé sin a daoine céanna. So bhfuil tú ag gabháil le shape nó like you're ditching the octagon is going le deicteacán?
ag cén pointe is it just a circle? oh yeah I know my shapes I know my shapes ag cén pointe like if you keep adding sides to a rud aige then it eventually it's just a circle like I don't know cé mhéad Bhfuil a fhios agat cad é a bhfuil mé i ndiaidh a thabhairt faoi deara, tá do spéaclaí an aois chéanna lenár gcairdeas. Mar fuair tusa na spéaclaí sin, díreach nuair a chuir muid aithne ar a chéile.
James like, what? It's an octagon. Níl aithne ar a chéile le ocht mbliana, what? Nuair a bhuail muid le chéile sa UFC, James, obviously. But tá, tá an ceart agat, tá siad tá siad chomh hog, tá siad agam chomh fhada is atá mise ag déanamh an pod seo. Mar is cuimhin liom sula raibh mé like iontach gar duit chuir tú in airde mar ag an am sin chuir tusa achan rud ar Twitter a bhí tú Oh yes. chronically ar Twitter níos mó ná atá anois agus rinne tú pic, chuir tú pictiúr in airde le do chuid speicsúra and it was a, a whole, a whole launch, like bhí seo ina deal mór go raibh spéaclaí úra faighte agat. So cén sórt cinn a bhí agat roimhe seo? So le, le bliantaí, le bliantaí, bliantaí, bliantaí bhí eh, like rectangular cinní agam. Oh, so you doubled the edges.

ciorcla nuair a bhí mé ar an ollscoil that I was like tá seo i bhfad níos fearr and why did no one inform me of this like seo actually this is a form of child cruelty I think. Sílim go raibh sort of faisean ar na cinn sin ag an am, ní raibh sé cool I suppose spéaclaí ró-chraiceáilte a bheith agat san am. Yeah but bhí siad like rectangular.

gloine eile ort anois, do you know? Seo an fadhb, seo rud bhí mé ag rá le mo chuid cairde agus le mo theaghlach, I was like I'm, I'm getting like the two Ronnies. Tá siad seo chomh, anois, mar gheall go bhfuil siad seo chomh difriúil, it's like go, ní féidir liom aon rud eile really a fháil like cause the, beidh daoine chomh cleachtaithe le iad seo. So nuair a athróidh mé iad seo like beidh daoine, beidh, beidh, Conspóid ann, I'm telling you now, beidh sé an, beidh an pobal ag labhairt. Beidh deora. Beidh muid ar Barrscéalta, beidh muid ar Blas, beidh muid ar Pé Scéal É, beidh muid ar Splanc, Nuacht TG4, déanfaidh duine éigin documentary as, gheobhaidh muid gradam ag an Oireachtas, beidh sé, like, beidh rud ollmhór ann. So, but but bhí muid ag iarraidh é a insint duitse ar dtús báire because. Ba cheart dúinn go full John Lennon. get shot in the head. No.
That would make the documentary, no, bheir. That would make the documentary i bhfad níos suimiúla. Yeah.
Dá bhfuair mé, dá bhfuair mé, dúnmharaithe.
Scríobh amhrán really drámatúil is brónach. Agus, ó, agus faigh cailín a bhriseann suas an podchraoladh.

Ó, déan sin, mar an rud a rinne mise anuraidh don Oireachtas ná d'athraigh mé mo ghruaig ar ais ó gruaig fhionn go gruaig dhorcha an lá roimh na gradaim agus níor dhúirt mé le duine ar bith. So nuair leaindeáil mé bhí achan duine just like, hang hang on, what? Cé sin? Oh! Class. Tá an tá an shock factor just class. Is fearr liom an an cuma ar aghaidh daoine. So ba cheart sin a dhéanamh just just an reaction agus thig leat a video a dhéanamh de because. Ba cheart B'fhéidir go dtiocfaidh tú liom, James, you can be my my fashion um my fashion coordinator. Eh, agus agus má tá tusa thuas i mBaile Átha Cliath fosta, Áine, tá míle fáilte romhat a a theacht suas le le cuidiú liom iad a roghnú, na na specs nua. Bhfuil aon inspioráid agat go fóill?
Elton John. Elton John! Bhuel seo, bhí siad seo Elton cheana. Seo, literally an t-ainm atá orthu seo ná The Eltons ó Ace and Tate. Ooh! So, um so I think caithfidh mé athrú my pop starlet. B'fhéidir or my a éiríonn siad níos mó agus níos mó just like two jam jars just ar mo ar mo é.
Cosúil leis an seanfhear ó Up, sílim gur sin an inspo is fearr. Listen, d'oibrigh sé amach dó, you know, bhí seisean pósta sás, you know, bhí sé breá sásta go dtí deireadh an tsaoil s'aige so I think it worked out pretty well for him le spéaclaí s'aige. I think it's the wearing the spéaclaí to be honest agus ní aon rud eile. Agus céard a dhéanann tú leis na seanspéaclaí nuair a bhogann tú ar aghaidh go péire úr? An mbriseann tú ar a leath iad is caitheann tú sa mbruscar iad? Caithfidh tú, yeah, caithfidh tú actually cur faoin talamh, um, because Yeah. they're, uh, you know, uh, and to, to the ground you shall return.
Nó caithfidh tú reconstruction a dhéanamh ar an aois a bhí Hugh of his face. Caithfidh tú reconstruction of his skull a dhéanamh, na spéacláirí a leagan air and then tá seomra just lán le spéacláirí with Hugh, Hugh heads. Is cosúil le Kim Kardashian, coinnigh do chuid spéaclaí fa' choinne nuair tá tú like chomh cáiliúil i gceann caoga bliain agus beidh archive agat de achan rud le dul siar air. Cartlann Hugh McCarra.

Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar anywhere ar Instagram agus anywhere ar Twitter agus anywhere ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr here ar Instagram, Hugh Carr here ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfimid a plugáil?
Arís, má tá duine ar bith ag iarraidh vóta a chaitheamh, beidh nasc sa linktree agus déan cinnte go mbeidh muid ag cur i gcuimhne daoibh achan lá ar na meáin shóisialta mar níl rud ar bith níos fearr le bheith ag déanamh againn. Yeah.
Muide allegedly an podchraoladh comedy is fearr. Dar le, dar le duine éigin, we, we, we were worth throwing our name in the hat anyway. So, listen. Al allegedly.
Allegedly, an pod is fearr. Ceann de na pods comedy is fearr sa tír.